Eris su Cussizu Comunale de Nùgoro at aprovau una risolutzione, firmada dae bìndichi cussizeris, ube si pedit a sa Regione de modificare sa Leze duos de su duamiza e sèichi, pro fàchere a manera chi sa responsabilidade polìtica de sa funtzione amministrativa de su Cussòrtziu de Pùblica Letura Bustianu Satta abarret in capu a su Comune de Nùgoro. Su sìndicu Andrea Soddu at pediu a su Cussizu e a sos dipendentes de sa Biblioteca de traballare cuncordes pro su bene de sa citade de Nùgoro e de sas istitutziones culturales suas. In sa chistione intervenit Pierluigi Saiu chi at sutalineau chi fintzas a cando no an a detzìdere de pònnere su dinare netzessàriu pro garantire su funtzionamentu de sa biblioteca, cale si siat discursu non balet a nudda. Sa leze de assentu de sos entes locales a pustis de nove meses dae s'aprovatzione galu no est atuada, iscrivet Saiu, e su Comune galu non ch'est essiu de su cussòrtziu. Sichinde chin custas cuntierras s'arriscu est chi sa biblioteca tanchet, ca sa risolutzione aprovada eris dae sa maggioràntzia pedit a su Cussizu una cosa impossìbile, est a nàrrere, de mudare sa leze. Paret de esser torraos a coa a cando sa leze galu non fit aprovada. Como però custa leze b'est, est in vigore, tocat de nde picare atu e de discùtere chin sa Regione de comente si podet atuare pro garantire a sa biblioteca de sichire a traballare e de tutelare sos dipendentes. In sa chistione intervenit fintzas Tore Sulas, capugrupu de su PD in Cussizu Comunale. Non b'at cuncòrdia intre sos chi cheren tutelare sos postos de traballu e sos servìtzios ofertos e su parre de sos cussizeris eletos in custu territòriu, chi su prus de sas bortas si ch'irmèntican chie los at votaos, avallande sos issèperos isegheraos de una regione su prus de sas bortas istrambòtica, nat Sulas, e chi in custu botzat su traballu fatu fintzas a como dae sos cussizeris regionales de su 'e Nùgoro chi, a duos annos dae s'iscadèntzia de su mandau issoro, no ant batiu mancu un'euro a su territòriu chi los at eletos. chi sunu colaos bator meses dae sa firma de su protocollo de intesa chi pertocat su pianu de rilanciu de su territòriu de Nùgoro e nemos ischit nudda. Sa Regione at postu otantunu milliones de euro chi depiant finantziare sos progetos ammaniaos dae sas mesas de su partenariau pro chimbe àmbitos. A sos meses de ritardu pro ch'acabare custu traballu mentovau de progetatzione, como si nd'annànghene àteros, e su perìculu est chi in fines non si facat prus nudda. Su bìndichi de Trìbulas, in ocasione de sa firma de su protocollo, fit istau assicurau chi sos bandos los publicaban in Santu Gabine, Ma a oje galu non s'ischit nudda e sos assòtzios de categoria chi ant promoviu custa faina sunt timende chi custa borta puru acabet male. E no est mancu sa prima borta chi sas amministratziones regionales de turnu promintint de rispòndere a su disisperu de su territòriu de Nùgoro mantenende alluta s'ispera de unu benidore de mezoru. A pustis de àere isetadu àteros tres meses sos assòtzios de sas impresas de su 'e Nùgoro Ana detzisu de cumprèndere a ite puntu est sa chistione e pro cras ana convocadu una conferèntzia istampa pro pedire contu a sa Giunta regionale de custos ritardos. Sa sanidade sichit a cajonare polèmicas polìticas intre maggiorantzia e opositzione in Cussizu regionale. A sichire a ponner linna a su focu est sa noba chi s'apertura de su Mater Olbia s'at a trantzire de decheoto meses. Sos patos fin, imbetzes, chi una paja de repartos si depian aperrer a fine annu e sos àteros a metade de su duas miza e dechessete. Fortza Italia at pedidu a sa Giunta de faveddare in Àula de sa chistione. Ma un'àteru mermeddu de s'opositzione chi cheret crarire chin sa Giunta est su dèpidu de sa sanidade, creschiu de àteros chentu binti miliones de euro e de s'idea de istipulare unu mùtuo nou pro l'aparisare. A abrandare sas polèmicas no est bàssiu a nudda mancu s'interventu ufitziale de s'assessore a sa sanidade Luigi Arru, chi at bocau a pizu sos datos pro iscumprovare sa beridade. Ma supra su depidu e su mutuo pro lu pacare custu manzanu est intervenniu Ugo Cappellacci chi iscrivet, Nos resurtat chi sa Giunta siat in punna de indepidare sos sardos chin d'unu mutuo de chimbichentos milliones de euro e pro cussu est tratande chin sa Cassa depositos e prestidos. Si sun pensande chi una faina cubia-cubia Fata petzi pro cubare su fallimentu de sas polìticas issoro e s'aumentu de s'ispesa sanitària colet chentza chi nemos aperjat buca, est menzus chi lassent pèrdere. Dae eris manzanu in Nùgoro in Viale Repùblica, a s'artària de su semàforo pro andare a Carrera Carbònia, b'at unu traghinu de abba pro neche de una cunduta secada. Deretu sos tzitadinos ant sinzaladu su guastu a Abbanoa chi at imbiadu un'iscuadra de tècnicos pro cumprèndere ue est sa pèrdia. In s'ìnteri, prima de cumintzare sos traballos, ant postu in securesa cussu tretu de caminu chin sas transennas pro non cajonare dannu a sas màchinas e a sos pedones. S'interventu pro acontzare su guastu l'an a fàchere cras su nobe de Sant'Andria. Pro traballare bene e in presse at dadu a ischire Abbanoa s'at a tancare s'abba dae sas nobe de manzanu a sa una in Viale Repùblica in sas carreras Carbònia, Tèmpio, Pablo Neruna, Neruda e sa Maddalena. Est cumintzau erisero in Nùgoro su progetu Formatzione in Campo, promòviu dae sa Delegatzione Provintziale de sa FIGC in collaboratzione chin s'Assòtziu Italianu Àrbitros e s'Assòtziu Italianu Allenadores de Fùbalu. Est sa prima borta chi Nùgoro ponet in campu unu progetu chi at sa punna de fàghere formatzione pro pòdere traballare comente dirigentes in sas sotziedades giovaniles e diletantìsticas. Su cursu previdit sete apuntamentos pro dirigentes tècnicos de sas iscuadras de fùbalu a ùndighi e a chimbe, maschiles e feminiles. Un'àteru obietivu de su cursu est cussu de inditare a su dirigente sportivu sos printzìpios pro achirire una professionalidade netzessària a gestire una sotziedade calcìstica comente chi siat un'azienda. Giulio Mingioni, delegadu de sa FIGC de Nùgoro, Pinuccio Bertulu, presidente de s'AIA e Pietro Olianas, presidente de s'AIAC de Nùgoro ant dadu su benevènniu a sos cursistas. S'argumentu de sa prima letzione fit la formazione dei dirigenti delle società di calcio e integrazione tecnici arbitri.